Ee, ọ mụ bụ Dr. Emmanuel Nweke Ọkafọ nke eji ma eze agba wee mara ya bụ na ihe anyị nọrọ tata bụ mmemme akpụmisi a bụ ọkwa ya bụ ebe a nọ i nee anya dịka nteje si wee dị anyị nwere ogbe na-atọ enwere ezi nteje enwere ikenga nteje enwere ivite nteje ọnya ya bụ na ịbịazie na ya bụ ikenga nteje a bụ ọnya i wee nwetazie ụmụazụ nweta na achala ụnọ ọnya nweta achala agụ

ndị obodo enesiwa anya wee vụ na ndị esi na nwata esi na na mmụarọ wee zụgide zụgide wee luo dị arọ ili anọ na ise arọ ili anọ na isii arọ ili anọ na ịsaa arọ ili anọ na ịsatọ

ọgbọ anyị bụ ọgbọ anata ọgụ anata ọgụ dịka m si kwuo n'ebe niile nne Ọnya. ndị anata ọgụ wee mee nne gị wee mụọ ya na anyị chọrọ udo anyị achọrọ mkpakasị anyị achọrọ mkpakasị anyị achọrọ imegbu ihe ma ebe ibe nọsị mma nnọọ ya ka anyị ji wee batakwa ya na etu ọwa anyị si wee bata ka m na-agwa ndị anata ọgụ ibe m ka m na-agwa ka m na-agwakwu onwe m ọkwa na obere omezie ya ala anyị achịbakwuo ama emezie ya awụla a anyị achịkọsịa na ive ndị ọchịchị rụzialị ndị odudu n'ive ndị ọzọ ya bụ ndị anata ọgụ ibe m ebe ọbụla onye nọ ka anyị nwee ive anyị ji dị iche Ọnya. anyị nwee ive anyị ji dị iche ive izizi m ji m na-ekwutele ndị anata ọgụ ibe m anyị nwee ive anyị ji dị iche bụ nke izizi ebe ọbụla onye anata ọgụ nọ

Awa ụmụnna ya lugo Josef Anna. Galazi gari kọmazọ kari onye bụ. n'onyonyo ọbụla mma na-ekwu ofe ụgbọ ka mma na-ekwu ebe ọbụla onye bụ onye anyụta ọbụla ya bụrụ onye eziokwu ndị na-achị amachisi achị anyị rịa anyị achị ma ma ọbụla anyị ka ọ dị n'aka ka a na-anọkọtakwa na na-ata mma ara arụ maọbụ arụ nke na-ekwere omume eme maọbụ arụ eziokwu ekwudie isi ọ dịrọ mma eziokwu ife ọzọkwa bụ na ezinụlọ dị iche iche eb- na ụmụnna anọkọsịa si na ọ na-abịawa na o nwere onye okwu dịla ya na ibe ya nyochie nke bụ eziokwu ya bụrụ ife eji mara ka anyị mere nya ndị Anataọgụ ka ọ bụrụ ife eji mara anyị na ebe ọbụla akpọrọ ọgbakọ ebe ọbụla akpọrọ nzukọ na onye Anataọgụ nọrọ ya na e gee nya ntị na onye eziokwu ka ọ bụ o nwee onye na-emegbu mmadụ si onye ahụ nọ nekide ma ife nwe ya eme taa nya mere echi o nwere onye a na-emegbu gwa kwuo enye nke ọ ya eme wee mete mma o nwere ndị bụ ụmụ ogbenye bụ na ọ nara abụrụ onye ya enyere ha aka ka eji emepere akwụ kwala ọtọ si na onye enwe na ihe eji emepe ihe nwekwu eweta na ndị a na-akpọ a natara ọgụ wee mụọ anyị a mụrụ anyị mgbe a na-anụ ọgụ a mụkwụrụ anyị tupu e wee nụọ ọgụ arụ anyị chọrọ udo ndụ anyị chọrọ udo ya ka anyị were udo ahụ na-aga tinye ya n'eziokwu wee na-aga

obi dị m ụsọ ọfụma ka ụdị ọsụpụ na ụdị tolu ebe adịsa ahụ abara na mkpụrụ ọbago na ọgbọ nke ndị ji amara ihe obi dị m ụsọ anwụrụ Emma Dr. Emma Okafor bụ ezigbo mmadụ Ee, nwa anyị hmm. nọ Thailand na-agụkwa akwụkwọ na yunivesiti ebe ọ na-akụzi na-eme masters ebe ahụ so ọ maka ife a ka anyị ji wee bịa si ka anyị kenee nya dịka o si were eme ka onye na-agba ka ekwe si were akụrụ ya ọ na-agba mma na-eme mma so anyị wee na-ekene ya

so ife ọ na-eme ma eme ya last three years every three years ka eji eme ya so nọ nke na ndị na-eme ya once in life and ọ na-emesi nke ike nwa ọgbọba niile dị na Nteje bụ nya bụ the highest Nteje niile kọnfamụrụ ya na ọ nya nwa bụ the highest so ife ọ bụ ọ pụta Nteje na-ekwu okwu a sị mbọsị ọ kpụrụ isi kedu ife i meri so ọ mesiri ife ike nọnụ nọnụ

o si na ụmụ azị ma anabasị na okenye Nani? Nani? oke nwa unu nwoke na-eme ihe n'ụbọchị taa nwadiana unu bụ nwa unu bụ Emmanuel dọkịta prọfesọ

ihe m na-ayọ Chineke n'isi ya bụ na ọkụ saịtị a na ọ ya-ewetara ya ogologo ndụ na arụ isi ike nye ya ọmụmụ nye ya ego ego nke ọ wee kwọ ya gbajiri ya mmaji kwuru mmaji anya ka ndị mmiri eziokwu a na-esezi onye nwuchi kwuo onye nwuchi kwuzie alụsị

bụrụ nnukwute ọyị m bụ onye ndụmọdụ ndị oyibo na-akpọ role model yes he is a big and great intellectual anyị nwere n'obodo a so mụ na ya na-rapport very well o wee dị ụdị a si na anyị ya anya ka anyị dịchọrọ na ibe yi na-egasị ọfụma ị na-ahịa ibe yi na-esogbe dị na ọ dị well planned in fact na ọ manarị m most mmemme emere ibe akpụmisi a ndị mere ya nọ n'ụlọ ịbata ebe ka o si wee dị well planned so ee eh, ekene m na-ekene bụ ndị bịara ije nne nwe na onwe ya kwanụ ekpere m na-ekpe n'isi ya bụ na ndị be anyị sị na ife na-eme ibe na bas na ikolobịa na-abata na duru yes na duru

ya bụ mmemme anyị bidoro n'otu mebe ị fụgo ka o si adị ee ọ bịara bụ n'isi ike ebe na wee sị mara ekele ị na-enye Chineke ma ekpere ị na-ekpere ọkpara anyị bụ ịgba prọfesọ dọkịta ịgba eze agwụ

ekene ka anyị na-enye olisa bi n'igwe na o nyekara anyị aka dịrị anyị ndụ wee ruo taa na ọ ya-adịrị onye ọbụla mma anyanwa